Uthenga wanga wa lero pa 21 March 2024. Uthenga umenewu ukupita ku zipani zonse za Muno mmalawi ma political parties wonse ndikamanena kuti uthenga uwu ukupita ku zipani zonse ndikutanthauza kunena kuti uthenga umenewu ukupita ku chipani cha mcp ndi anthu ache wonse ndi asogoleri ache wonse amu mcp mo komanso uthenga wina ukupita ku chipani cha dpp ndi anthu ache onse ndi asogoleri ake komanso uthenga wanga wina ukupita ku chipani cha udf ndi asogoleri ache onse a mu udf mo ndi anthu onse masupporters komanso uthenga wina ukupita ku chipani cha aford ndi asogoleri ache wonse komanso ndi anthu ache wonse ndi masupporters wonse uthenga wina ukupita ku chipani cha PP ndi asogoleri ache wonse ndi wonse amene amasapota chipani cha PP komanso uthenga wina ukupita ku zipani zonse zimene sindinathe kuzitchula mu audio imeneyi Ine ndine Bon Kalindo, the DC, presidenti wa anthu wosauka woyamba kuno ku Malawi, komanso presidenti wa gulu la Malawi First the people first amene sitizalola wina wache kusokoneza ziko lino sitizalola wina wache kubweretsa ziwawa mu ziko muno sitizalola kuti demokrasi yathu izaphedwe ndi anthu ena ake adyera anthu anjiru anthu ansanje ayi ife tizapitirira kuyima pa chilungamo ndipo tizachita defend the democracy imene anthu ena anzeru anayichita defend kuti ibwere anthu ena akuyikana democracy yo kuti ibwere muno mmalawi ndakhala ndikuchita study behavior ya zipani zosiyanasiyana muno mmalawi ndipo ndapeza kuti pali zipani zina zimene zimaona ngati izozo ndi zipani zoposa azinzache, ndipo pali zipani zina zosamalika kwambiri zimene zikufunika kuti lero zilankhulidwe, chifukwa ngati sitikulankhulani mawu awa muwasunge, m'Malawi munomo siku lina muzayamba nkhondo, ndipo posachedwa pompano muno muyamba civil war, ndipo muzindikire kunena kuti zimene ndikunenazi muzazikumbukira siku lina chifukwa paja tikanena ineyo ndimanenedwa ngati ndine osuta chamba ndiye ndikunena kuti ndikufuna ndilankhule ndi zipani zonse chipani cha utm chipani cha mcp chipani cha pp chipani cha aford chipani cha udf ndi zipani zonse chipani cha mcp mkati chifukwa ndi amene ali mboma lero lino ndakhala ndikuchita study behavior ya zipani ndipo ndapeza kunena kuti ngati kuli chipani cha discipline chipani cha discipline ndiye ndi cha udf Sindinaonepo achinyamata a udf akupanga khalidwe lonunkha, akumajambula ma video oopseza anthu mu dziko. Ndafuna ndikuthokozeni inu a udf ndi atsogoleri anu kunena kuti u discipline umene muli nawo pitilizani, mukutiphunzitsa china chake ife a Malawi. Komanso chipani cha utm ndafunanso ndikuthokozeni a utm kunena kuti muli ndi discipline atsogoleri anu anakuphunzitsani kukhala ndi discipline kaya mwina chifukwa chokuti simunalowepo m'boma ndiye simukufuna kuonetsa unyakanya komano inu a utm ndi inunso anthu a discipline. Chipani china chimene ndachiona kuti ndi cha discipline ndi chipani cha aford. Aford tikuthokozeni kwambiri ngakhale nthawi zina president wanu amayenda ndi a security ochuluka kwambiri kumaganiza kuti kodi angamuphe uyu ndi ndani koma no Inuyo a aford muli ndi discipline kwambiri chifukwa simunayambe mwajambulapo audio kapena video yofuna kuopseza a Malawi muno m'Malawi. Koma pali zipani zingapo zimene ineyo ndili nayo ndili nazo nkhawa kwambiri kuyambira chipani chija cha dpp. Chipani cha dpp kuchokera nthawi imene chinali m'boma kudzafika lero chikupitirizabe, anyamata ake akupitirizabe kumajambula mavidiyo oonesa kuti iwowo ndi a violence, oonesa kuti iwowo ndi making'i omenya anthu. Komano mwina ndisanafike kumeneko ndifunse kunena kuti, kodi zonse zimene zikuchitika izizi mukuona kuti inuyo azipani tsogolo la dziko lino mmalisiya pati? Chifukwatu m'Malawi munomo muli anthu ambiri osauka amene nkhondo itati ibwere, palibe amene angathawe. Kuli azimayi osauka, kuli ana osauka, kuli anthu anthu ena okalamba amene nkhondo inati ibwere. Palibe amene angathawe. Mwachitsanzo mmene alili mwana ujayo ndi amayi aja athandizidwa ndi Bushiri ujayo. Kodi ana amene ajawo kapena mayi ngati amene ujayo nkhondo itati yabwera, amene aja angazathawe? Zimandinyasa kwambiri zimandikhuza kwambiri ndikamaona ma video amene tsopano chakhala ngati chizolowezi kuchokera ku chipani cha mcp komanso chipani cha dpp. pachitika zinthu zambiri kuchokera mkangano wanu wa ku parliament siku lija kunatuluka mavidiyo anyamata ena a mcp anatulusa mavidiyo atavala zinthu za nkhondo kunena kuti iwowo ndi anthu oopsa akhoza kuwamenya anthu kapena akhoza kubweretsa anarchy muno m'malawi koma chipani cha mcp sichinazuzule mkhalidwe umenewu imeneyo inali vidiyo yoyamba Pakali panonso kunatulukaso video ina anyamata a mcp atapita kukakhapa anzawo pa Mbowe kumene anawononga magalimoto a chipani cha dpp. Sindikuziwa kuti kodi kufika siku la lero anthu amene ajawo anawonongeredwa magalimoto aja inu a chipani cha dpp munawathandiza? Kodi pakali panopa popeza anthu aja mwina magalimotowo ndi amene amawadalira, magalimotowo ali kuti? Ndipo iwowo akupanga chani? N'kuthekatu kunena kuti anabwera kuti adzathandize chipani chawo osadziwa kutinso akuziika m'mavuto. Anthu amene ajawo munawathandiza? akuyenda mmachani munawapangira hayala magalimoto kapena munawapasa magalimoto ena kapena munawakonzesera magalimoto ngati munawakonzesera tikuthokozeni inu achipani chifukwa chipani china chilichonse chimayenera chikhale ndi uh, emergency funds Ndi chifukwa chake mmalandira funding anthu inuyo kuchokera ku parliament. Komanso inu munali m'boma. Mukuyenera kuti chipanicho ku account kwache kuli makobili ochuluka opangira zinthu zangati zimenezi za emergency. Ndi chifukwa chake ti nthawi ija ya Cyclone Freddy tinaona chipani cha dpp chikupitanso nacho kukathandiza kusonyeza kuti kuli zinthu za recovery recovery plan za emergency zimene inuyo mukuyenera kuti muzithandizira anthu anu chifukwa ngati simunawathandize anthu aja pakana lero ndikutha kuona kusogoloko kuli maprotesti ndikutha kuona kusagwirizana chifukwa ndekuti anthu ajatu ndi ov- ovutika opeza mochepa akhoza kuwukiranso chipani chawo chomwe koma nkhani yayikulu ndi yonena kuti ndi chifukwa chani inuyo a dpp mukulolera kuti anthu anu anyamata anu makadeti azipitirizabe khalidwe lija mmalipanga lija lakalekale lija lojambula mavidiyo oonesa zida lojambula mavidiyo ozitama ndithu kuti iwowo amamenya anyamata anu ndi chifukwa chani inu chipani democratic party progressive democratic progressive party simukuchita kondemu khalidwe ngati limeneli Izi ndi ofunika kuti inu akuluakulu muziyang'ane ndi diso lapatali chifukwa izizizi ana amene ndi aang'ono ang'ono azitenga ngati ndi khalidwe. Izi mukupanga a mcp munthu wina wavala yunifomu tinanenapo kale yolembedwa nkhope ya Chakwera ya mcp yojambulidwa nkhope ya Chakwera makaka a mcp ndikunyamula chikwanje ife tinkayembekezera kunena kuti spokesperson kapena akuluakulu akumenekoko a secretary general a mcp achita kondemu khalidwe limeneli koma ayi ndithu palibe amene watuluka kuchokera ku mcp amene watuluka kuchita kondemu chipani cha mcp chimene chili ndi mbiri ya nkhanza mbiri yoyipa mbiri imene inapangisa kuti iwowo akakhale kunja kwa boma kwa zaka sate koma ndithu anyamata ache ooneka ophunzira ngakhale ndi okuba choncho koma palibe siku linake limene anatulukapo ndikukachita kondemu Izizi izi siku lina siku lina izi siku lina muzandikumbuka ine wachamba ine ine wamisala ine chifukwa inuyo achipani cha mcp munayenera kukhala very very exemplary kuchita kondemu mchitidwe onyasa tinaona nthawi imene mmalowa mmene mboma nthawi imeneyoyo ndalama zisanakusekeni m'maso munachita kondemu chifukwa nawonso a mcp atalowa mboma amafunanso nawo aziyika manamba puleti awo kunena kuti ana achakwera Koma tinaona a Richard Chimwendo Banda akumeneko ku mcp ko youth director anachita analamula anapereka directive kunena kuti sitikufuna kumuona wina aliyense atalemba kunena kuti ana a Chakwera galimoto. Izi zinali zinthu zabwino kwambiri. Tinkayembekezeranso kunena kuti muzichita kondemu ma act of violence ma video ngati amene wawa chifukwa siku lina izi zizayambisa nkhondo inachitikaponso mbuyomu mchitidwe umene uwu wankhanza nthawi ya pp ine ndikukumbukira kunena kuti abeni phiri anamenyedwa kwambiri ku mount soche kufunanso pang'onong'ono kufuna kuphedwa ndi anyamata a pp nthawi imeneyo limodzi ndi a a nicholas dausi akupanga zawo za bizinesi ku mount soche mchitidwe ngati uwu tithokoze abeni phiriwo anamukhululukira munthu uja chifukwatu zinthu zimasintha anangomenyedwa ngati lero wiki ya mawa pp kutuluka mboma mwaziona mmene zimapangira zinthu zinthutu zimasintha at the blink of an eye zinthu zimasintha aja anafuna kumupha ben phiri ndikukamponyera kwa akamba ku nsinje ukoko anapanga manyazi ndipo nthawi imeneyo apolisi anali akuwasaka ndikuwagwira boma litasintha anthu akuzikozera nthawi imeneyo ndipo ben phiri anakhululuka koma akanakhala enano mukanakhululuka mukanakhululukidwa? Ndiye mukamapanga zinazi inu achinyamata muzidziwa kunena kuti zinazi mukamapanga achipani anu sadzabwera. Mwachisanzo aja aphedwa ku ujeni ku mchitidwe uja unachitika kuwakhapa anthu pa mbowe. Anyamata ena a mcp ngati asali folo ngati asali atatu chifukwa amabisanso imfazo anamwalira, kodi anthu amene ajawo makolo awo munakachita compensate? Ndikunenatu inu a mcp amene muli ndi ndalama, munakawapasa anthu aja compensation? Munakawafikira ndikuwapepesa kuti pepani zinthu zachitika? Ilinso likhale ujeni phunziro kwa ifeyo achinyamata kunena kuti anthu athu awawa amene timawatumikira, amene amatituma kuti tizikawapha anthu, Makamaka inu anyamata a mcp amene mwapatsidwa mfuti panopa musamale kwambiri chifukwa zinthu zozizakabwera muzatsala nazo nokha. Pano mukumatumidwa kumakasokoneza ma demo ndikumabweretsa anthu pa ma demonstrations panja ndi miyala, lero ndikumanamizira kuti amene wasokoneza ma demo ndi Bon Kalindo. Ifetu maumboni tili nawo. Izi zizakuvutani tsiku lina. Atsogoleri inuyo a mcp a Chakwera munayenera kuchita condemn ngakhale muli ndi record yonena kuti munanenapo kuti muzabweretsa mwazi, muzakhetsa mwazi. Atsogoleri ngati a Peter Mutharika munayenera muchite condemn chifukwa china mwa chinthu chimene chinakutulutsitsani m'boma ndi khalidwe la anyamata anu ma cadet. Munayenera kukhala ndi reformed people, anthu osinthika amene ali ndi behavior yabwino kuti pamene mukupita ku chisankho cha 2025 mukhale ndi anyamata osintha, anyamata amene sakamenya anthu, asamamenye anthu, anyamata amene samaimi, sangaimiseso magalimoto m'misewu, anyamata amene sangakhapeso anthu chifukwa history ikunena kuti chipani cha DPP ndi chankhanza chima, chinali ndi makadeti chimamenya anthu chimodzimodzinso inu a mcp musayiwalire paja kuti muli ndi uh, mbiri yoyipa kale mbiri yonunkha imene anthu ambiri sanakondwere nayo pakudzafika kuti anthu ena anzeru anakupulumutsani lero ndikulowa mboma amene mwayamba kuwanyoza ajaso lero muku- mukunjoya muli mboma mukuba makobiri mukupanga china chilichonse mukuyiwalira kunena kuti zinthu zimasintha m'malawi munomo mu- mufune musafune khalidwe ili likapitirira tsiku lina muzandikumbukira ku malawi kuno kutayamba nkhondo kodi nkhondo izakayamba imayambatu chonchi civil war inu simukuona kuti amalawi ndi odana kwambiri simukuona kuti amalawi ndi okupsa mitima kwambiri lero anthu ayamba kumapanga ma demonstrations osakatenga chilolezo it is a danger warning sign kwa inuyo ma politicians musatiphetsere anthu ndipo inu atchalitchi musakhale chete mukuyenera muchite condemn zimenezi chifukwa tsiku lina inu a tchalitchi mudzapezekanso kuti mulibe anthu o- opita mu tchalitchi mwanu mmene kunalili ngati ku tsoka market kuja dzulo kuli kuli yakata kuli phee kulibeko wina aliyense zidzachitikanso zimene zijazo muli mu tchalitchi ndikufuna ndikuwuzeni ndikuchenjezeni a malawi mchitidwe umene uwu omajambula mavidiyo ndi umene unayambisa ma- nkhondo ku rwanda ku burundi ku america kuja kumatchedwa kunena kuti ku Gaza, ku Israel, ku Ukraine, ku Russia ndikumene kukuvutika anthu kuja musaone ngati anthu amene ajawo ndi mafilimu akujambula mafilimu ndi zenizeni siku lina muzandikumbukira muzandikumbukira abale muzandikumbukira ineyo wamisala ine ndikusakidwasakidwa ine pa area 30 ndikusakidwa ndi apolisi akuti ndikunena izi ndine wamisala koma siku lina muzandikumbukira bon kalindo the dc mwana wowopsya kwambiri